ka anyị nọdụ achọrọ m iji ohere ọma a nke karịrị ibe ya na-enye chineke onye bi n'eluigwe otuto n'ihi na ọ bụ site na ntụziaka ya na mụ nwa ga-eguzo n'etiti unu taa ịnyawa achịcha ime mmụọ ka m na-ekele chineke ka m na-ekele nna anyị ukwu the presbyter in charge of this great cathedral very reverend Joel ekwu asị m gị nara ekele gị onye nyere m the platform to speak in this church committed into your hands ndị ozi ibe m ndị ọzọ nọ n'ọlta ekele m ụnụ ya gaziere ụnụ nwunye ndị ụkọchukwu udo nke onye nwe anyị baara unu ụba ndị ndu anyị niile ndị elders ndị nneọma ndị ezi nne ndị ezi ada ma ndị na-agụkọta ego ma ndị steward ndị na-ama ọkwa ndị band the choir the youth women fellowship men fellowship and young men ekele m mmadụ niile ka ụbọchị taa dịrị anyị mma karịa ibe ya n'aha jizọs kraịst ekelekwe m onwe m n'ihi na ọ dịghị mfe enye onyinye ọnwụ nkechakwa ụnụ ka efrọm afọba na akpa aha ya gaziere anyị Em, isiokwu anyị n'ụtụtụ ọma a na-asị jizọs ezigbo onye ọzụzụ atụrụ ọma n'olu oyibo jizọs the good shepherd jizọs ezigbote onye ọzụzụ gịnị atụrụ ọma ka anyị kpere chineke chineke gị onye ji oke nghọta gị kee eluigwe na ụwa gị onye okwu ọnụ gị na-adịghị agbanwe ekele m gị n'ihi na ị bụ chi sọ gị nwa bụ ezigbote onye ọzụ atụrụ ọma n'ụbọchị dị ka taa anyị nwa bụ atụrụ gị gị nwa bụ onye na-azụ anyị and ka ị na-azụ anyị ị na-edu anyị gaa n'ọgba anyị aṅụa mmiri ṅụju afọ mmiri nke ndụ ị na-edu anyị gaa n'ebe ịta nri nke ahịhịa ndụ anyị atajuo afọ wee dịrị gị ndụ n'ihi na ị na-agọzi mkpụrụ obi anyị anyị guzoro taa ịgbasa ozi ọma na o nweghị chi ọzọ dị ka gị ka e bulie gị elu lee mmadụ efu ka m bụ ọ dị ihe m pụrụ ikwu ma ọ bụrụ ma mmụọ nsọ ekwu etinyeghị okwu n'ime m onye nwe m ewetuo m onwe m n'ala ewezuga m onwe m n'ọgba a onye nwe m biko rịdata n'ike na amara na ebere gị gọzie ụmụ gị site n'okwu nke igwe ama m n'ezie na ngọzi nketa ga-adị iche kelee elu ndị ka ị na-agọzi anyị ochie ime na gị pụrụ ime ihe niile nara ekele la ozu oke nara mbuli elu n'aha ọkpara gị bụ jizọs kraịst onye nwe anyị n'aha ọkpara gị bụ jizọs kraịst onye nwe anyị achọrọ m iselebrate uh, my third year anniversary third year anniversary ihe a wụ afọ atọ mụ nwa hapụrụ Owerri bịa n'Aba and ihe a wụ my first time to stand here to speak to the church biko kụanụ aka ọ dịghị mfe good ịma ndị igbo na-asị ihe eruo na atọ ya eme gịnị ya atọ ịma agwa na ihe ga-eji tọ na ọ wụ ngọzi a chineke kpadoro gị afọ atọ gara aga afọ abụọ gara aga n'ụbọchị taa ị ga-anatazu ihe mbuli elu na promotion nke anyị na-atụ anya ka ọ bịa kemgbe na-achọghị ịbịa today site na ọkụ na mmiri ọ ghaghị ịbịa ọ ghaghị ịbịa ọ ghaghị ịbịa ọ bụrụ ma i kwere ekwe tienụ amen ka ọ kaa aka e nwere amen ka a na-akpọ gịnị pentecostal amen nwee nke a na-akpọ orthodox amen pentecostal amen na-ada ụda ọ na-ada ọ na- a na-eti ebe a building na-eme gịnị a na-eshek touch neighbor sị neighbor ụbọchị taa ngọzi gị ga-eru gị aka ọ bụrụ ma neighbor gị kwere ya tie amen nke ndị pentecostal good ị ma unu tie amen otu a anointing m egrow that's the secret ọ bụ ya ihe nzuzo dị ya n'ime anyị chọrọ ikwu okwu ihe gbasatara onye ọzụzụ gịnị atụrụ ọma ma tupu ma anyị agụọ baịbụl achọrọ m ịjụ ajụ onye bụ onye ọzụzụ atụrụ etibeghị m ya ọma onye bụ gịnị onye gịnị ọzụzụ gịnị atụrụ ọ ga-adị mkpa na anyị mata onye ọ bụ onye ọzụzụ atụrụ anyị etizie ya ọma ma ọ wụ etizie ya nke ọjọọ n'ihi na e nwere onye ọzụ atụrụ ọma nwee nke ọjọọ ugbu a ihe anyị nọ n'ime ya wụ onye bụ gịnị onye ọzụzụ gịnị atụrụ n'ụwa nke ndị hibru ochie na ochie otu occupation ọ wụ ọrụ aka dị mkpa n'ala hibru by then bụ shepherding ya bụ gịnị ịzụ gịnị atụrụ nna anyị ha abraham zụrụ atụrụ lọt ha zụrụ gịnị atụrụ ọtụtụ ndị a ma aha ha taa ma solomon ma david ha ncha zụrụ gịnị atụrụ so ọ wụ ya wụ ọrụ aka kacha mkpa nye gịnị ibe ya mgbe ahụ ọzụzụ gịnị atụrụ ofu onye ga-abịa nwee atụrụ iri ise iri ise iri ise iri ise n'ọgụ ise ọtụtụ ndị amaazị ọnụọgụgụ atụrụ ole ha mere gịnị ha nwere ha kpọkọtazi atụrụ ha ha agụa ihe a na-akpọ sensus nyezie atụrụ niile nafdac nọmba 1 2 otu abụọ atọ anọ ise isii asaa asatọ itoolu iri iri na otu iri na abụọ iri na atọ iri na iri iri isii iri na asaa iri na asatọ iri na itoolu ọgụ ọgụ na otu ọgụ na abụọ agụcha ya aha ha agaga arụ ụlọ ụlọ ha na-arụ otu a ka elu ihe ha etinye nche mmiri mgbe ụfọdụ ọ naghị enwe gịnị nche mmiri agba ya gịnị ogige agazi n'otu ntụpe gaa mee gịnị mee ọnụ ntakịrị ga-aba ishi ma ọ ga-akarị ya gịnị mere eji na-arụ ụdị ụlọ otu a atụrụ pụọ n'ụtụtụ mgbe ọ ga-alọta onye nwe atụrụ anọzie l'ime ụlọ ọ bụrụ ma enye ya ọnụ ụzọ sara mbara ha ncha ga-ekpube otu mgbe onye nwe ọt- atụrụ aga ama mgbe ha ncha lọtazuru but ya rụọrị ha ọgba ntakịrị ahụ ọnụ ụzọ ntakịrị ya anọzie ebe a ha na-agafe ya dị ike gụọ n'ihi na ebe ahụ aga aba atụrụ abụọ ịpụta otu mgbe or ịlọkpụta otu mgbe nụtara akọ m na-akọ so ya anọzi ebe a bikos atụrụ niile aghaghị ichere kwụrụ na gịnị ahịrị ka ha na-aba otu bikos ọnụ m- mpio mpie mpi ebe ahụ a na-esi aba ofu atụrụ ka ọ ga-aba at a time ya gụchazie ihe ya ọ bụrụ ma ha zue obi eruo ya ana ma ọ bụrụ ma ọ gụchaa ya o nwee nke a na-achọ achọ ya ewere lantan mụnye gịnị ọkụ or oriọna ọwa by then amaghị m ọ dị ndị nọ ebe a ma ihe a na-akpọ ọwa i were nkume tirie ya i dote n'anwụ ya akọọ ị mụnye ọkụ ọ naghị ere giriri ya anyụa ọ na-ere small small ofu ọwa nwere ike iteki gị 4 5 hours ọ karịchabe ndị mụrụ iji ụdị ihe a na-akpa ịmụ ejula n'abalị those days na mgbe ahụ ka anyị toro at least being 75 years ọ dị mfe mgbe ahụ ka anyị toro nke ndị na-achị ọchị ọ- ị nụrụ 75 years ka na-achị ọchị i che na m wụ obere nwa so ọ bụrụzie ma ya ahụghị ofu ya amụnye gịnị ọwa gawazie ịchọ gịnị ofu atụrụ a mere gịnị furu efu you can imagine somebody nwere atụrụ 5000 ya ekwu ofu take risk gawa n'abalị ga ịchọ ya ebe agwọ na akpị na ihe mmerụ ahụ jupụtara gịnị n'ụzọ now let me come back to onye ọzụ gịnị atụrụ ọma anyị aghọtara ihe m- ọ bụ mmadụ ịzụ atụrụ am I right touch your neighbor gị say neighbor ị zụtụla atụrụ before now onye bụ onye ọzụzụ atụrụ gịnị ọma otu ihe anyị na-aghaghị ịma na onye ọzụzụ atụrụ ọma ọ na-anụ gịnị olu gịnị atụrụ ya ndị nna gị ukwu ha bịara chọọchị onye ọzụzụ atụrụ ọma na-anụ olu gịnị atụrụ ya yara atụrụ ya na-akpa nkata my father of blessed memory aha ya Christopher Nwajụọ o nwere ewu not atụrụ o nwere ewu yara ewu abịabịa dị too familiar na ọ na asụsụ ọ na-aja ewu ndị a na-apụ my father alọta my father etie bịa bịa bịa anywhere ha nọ nụhala olu Christopher bịa bịa ha ncha agbara na gị na-alọta ama m ma ị zụọla n'ụlọ nkịta ma ọ wụ ewu ma ọ wụ pussycat Dị- ha dị too familiar with you na ị sụọ asụsụ ha na-anụ ị kpọọ ha oku dịka a na-akpọ mmadụ ị kpọọ ha aha ha aza anybody na-azụ atụrụ ị ga-ama aha atụrụ gị atụrụ gị ga-ama gị n'olu gị mgbe ọbụla ị sụrụ asụsụ atụrụ ga-amara gị na- na ị lọtala ha agbara mee mee gịnị bịa gị eduru ha gaa n'ọgba nke ahụ number one na ha na-anụ olu gị na-anụ asụsụ gị ezigbote onye ọzụ atụrụ ọma nke ọzọ bụ atụrụ ndị a niile ị ga-edu he gaa n'ọgba gaa n'ebe ịta nri ahịhịa nke ndụ ha wee mee gịnị taa nri tajuo gịnị afọ ya si na-abịa ọ bụ mmiri zoro ezo gbanye ebe ahụ ọ hụ means ọ ga-esi mee escape but isiokwu my father agaha achọ ebe uju nọ kute gịnị mmiri na anyị aṅụọ anyị ka dịkwa ndụ ọ bụ nke ugbu a ụfọdụ aṅụghị bottle water ha arịawa typhoid malaria even o ruona n'ogogo na ụfọdụ ndị mmiri bottle water kwa a na-enyo enyo mara nke original na nke Aba made a ga-aṅụ nke Aba aṅụzie nke ọzọ achọrọ m ime ka ị mara na mmiri bụ gịnị mmiri and ọ wụ since anyị sọwara nsọ mmiri ka ọrịa si n'elu si n'ala mee gịnị gbadata before ndị be anyị na-aṅụ ide ide ala ọ dị ihe ọ na-eme anyị ụfọdụ ndị eme ya alum esie n'ọkụ anyị aṅụọ oge agha ọ dị ndị lamụ bụ oge agha a ka nkụ ebe a anyị nwere nwa ya mụrụ n'oge agha we can tell more now onye ọzụ atụrụ nke ọrụ nke abụọ ọrụ nke atọ that onye ọzụzụ atụrụ ọma dị na njikere ịtọgbọ gịnị ndụ ya n'ihi gịnị atụrụ ya no wonder mgbe a gara n'ezinụlọ Jesse ịchọ onye ga-abụ eze a kpọpụta ndị gbara dimkpa Samuel asị mba ana m chineke a na-ele anya dịka mmadụ si ele ndị a niile ọ dị nke m họọra a na-eche nwatakịrị david ka o mee gịnị ka ọ lọta ozugbo david na-alọta ya sị ọ bụ ya bụ nke ahụ e mere gịnị a rọọra anyị ereba ma bịa mee oge ofu onye odogwu n'agha a maara aha ya nke ofu o si mara chineke israel gịnị aka n'iru m na-asị aha ya goliat ama m ma kpọtara m ya akwa ihe ọ bụ akwa goliat ka a bara ndị mkpa akwa wụ aha ya ehe mgbe david pụtara ịlụso goliat gịnị agha ọ dị ihe david ọ dị ihe goliat sịrị ya ọ bụ nwatakịrị mba nsị a bịa ịchalenji m taa m ewere anụ gị nye gịnị nnụnụ gịnị nke ufe david asị a geekwa ntị ka m gwa gị oge m na-azụ gịnị atụrụ nna m ọdụm na-esi n'ime ọhịa ruo pụta leopard na anụ ọzọ ndị nke na-atagbu mmadụ ha na-apụta m ewere nga aro mee gịnị stand ya agha ma atụrụ m gbalaga m etiwu anụ ndị ahụ taa agaji m itiwu gị dịka otu anụ ọhịa ndị nke ọzọ ahụ am I talking to somebody? onye ọzụzụ gịnị atụrụ ọma ọ na-atọgbọ ndụ ya onye ọzụzụ atụrụ ọma dịla njikere sị kama ofu atụrụ m ga-anwụ ka m mee gịnị tụfuo ndụ m nne ị pụrụ ime ya ọ dị mfe ọ dị mfe ọnwụ bịara igbu nebọ gị even nebọ gị by value iti na weight ọ gbagotara agbagote a human being ga-asịzie no kama ọnwụ ga-egbu nebọ m a ọnwụ bịa bụ ụzọ gbue m ma nebọ m dị ndụ nne i mefu ya Aha. talk less of animal na-enweghị value david asị taa kama ọdụm ga-emetụ gịnị atụrụ m aka kama m gwa ọdụm fight me ọ bụrụ ma i merie m ị ga-enwe access imeta atụrụ m aka ma ọ bụrụ ma m ka dị ndụ ị ga-emetụ atụrụ m aka what a sacrifice what a love I am still talking aka m na-ekwu maka gịnị ezigbo gịnị onye ọzụzụ gịnị atụrụ ọma now ka anyị gaa na Bible gụara m John chapter 10 verse 11 media if you are ready we are ready too John chapter 10 verse 11 Media dị available. Mụ onwe m bụ ezigbote onye ọzụzụ gịnị atụrụ ọma. Onye ọzụzụ atụrụ ọma na-atọgbọ ndụ ya n'ihi gịnị atụrụ ya. Ụmụnna ọ dị mfe. Ụmụnna ọ dị mfe. Ihe anyị gụpụtara na Baịbụl ọ dị mfe mmadụ ịbụ ezigbo onye ọzụzụ atụrụ ọma. Okay now. ihe ọbụla dị mma nwere nke ọjọọ ị gaa n'ime ahịa akwa nwere ndị dị mma nwee ndị dị njọ shoe nwere ndị original nwee ndị imitation ihe ọbụla dị mma n'ụwa nwere nke ọjọọ ya enwe ndị ọcha enwe ka ojii enwe ndị ogologo enwe ndị mkpụmkpụ enwe ndị buru ibu enwe ndị tara ịta ihe niile dị pair n'ụwa ndị ji nwee nwoke nwee nwaanyị ngwa anyị agụtara maka ezigbo onye ọzụzụ atụrụ ọma ka anyị mara ma enwere ndị ọjọọ verse 1, chapter 10. The same chapter 10, verse 1. Let us read verse 1. Ka a mara ma enwere ndị ọzụzụ atụrụ ọjọọ. N'ezie, n'ezie, asị m unu, onye ọbụla na-esighị n'ọnụ ụzọ bata, baa n'ogige atụrụ, kama ọ hapụrụ ọnụ ụzọ si na gịnị mpio. aba onye ahụ bụ gịnị onye ori onye na-apụnarị mmadụ gịnị onye bụ onye ori a bad shepherd ezigbote aja- ajọ onye gịnị ọzụzụ atụrụ o nwere ihe eji mara ajọ onye gịnị ọzụzụ atụrụ nke mbụ ya hụ ọdụm ka ọ na-abịa ya anara Ben Johnson ya anara gịnị unu ma nwoke a na-akpọ Ben Johnson ọ na-agba ee ọkpa ya na-emecha gịnị n'isi a na-aṅụde eṅụde 3 4 5 times ka ndị ọcha sị mba speed nke a karịala ka anyị mara ma nwoke ọ na-aṅụ ihe ọṅụ ka anyị mara ma nwoke ọ na-etake gịnị drug ịṅụ ihe ọṅụ n'ihi na ihe ọṅụ a ha sịrị ndị detụrụ ọnụ sị na ọ na-enye ajọ gịnị ume ndị detụrụ ọnụ weli aka elu ebe a onwebe nọdịshọ so nke a bụ number 1 ajọ onye ọzụzụ atụrụ nke mbụ ọ hụ ufu hụ agụ hụ agụ- anụ ndọgbu ka ha na-abịa ya eme gịnị ya agbapụ ọsọ hapụzie atụrụ ya ihe ọbụla unu na gịnị ọdụm metere ngwa ọ dị unu n'aka he leave them to their own fate agụ bịa ya eburu atụrụ ọdụm abịa ya eburu atụrụ ufu abịa ya eburu atụrụ ndọwu ndọwu why ọ gbasataghị ya n'ihi na ọ bụ onye ọlụ e goro gịnị ego ihe ọ ma wụ chi jie ya anara gịnị ụgwọ ọlụ ya otu a ka ọ na-adị onye ọbụla na-elekọta ndị mmadụ ọtụtụ mgbe a na-ahapụ ha to their fate ọ bụrụ ma unu lee ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị anyị nkwa niile ha na-ekwe ma ha baa n'ọchịchị ọ bụ ha ncha na-emezu ihe ọ bụ fa ncha na-emezu ihe ụfọdụ ndị ha abaala dị ya agha na-adagoro nke ahụ gbasara unu in as much as ha na ezinụlọ ha dị comfortable ekele dịrị chineke maka alex otti abụ m onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị amaghị m ndị n'ụlọ chọọchị a ama m party unu nọ achọkwara m ịma ihe m ma bụ ihe anya na-ahụ na-eduhie ụwa ụwa mara na chukwu nke igwe bụ ebe ndụ dị ọ bụrụ ma ndị ọchịchị apụta anya na-ahụ ha onye nke na-emete ya anyị na-ahụ ya onye nke na-emejọ anyị anyị na-ahụ ya abụ a sị if you do good kingdom aha ha ohoho but if you do bad ị nụna ya aka m adịghị ya nna nna gbarịkwa nna bụ kụtụrụnụ m aka ọ dị mfe so ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ gịnị ajọ onye ọzụzụ gịnị atụrụ anyị anụna anyị atalụ ọ dị ihe ọzọ onye ahụ na-eme ma ahịhịa ndụ ọ dị ebe a ma ọ kpọrọ ekpọ ya kpọrọ gịnị atụrụ agawa atụrụ ọ tajuru afọ mmiri nọ na-agụ atụrụ ọ gbasaghị ya ọ ka du atụrụ na-alaghachi n'ọgba atụrụ a na-ebe akpịrị akpọla m nkụ akpịrị akpọla m nkụ agụụ egbule m taa onye nwe atụrụ na-anụkwa asụsụ atụrụ ya o i duru atụrụ m pụọ ha eburu ọnụ na-alaghachi akapụla gị ka chineke mee mmadụ niile n'ebe a taa ka anyị wụrụ ezigbo onye ọzụ atụrụ n'aha jizọs ọ dị ihe ọzọ ọ na-eme ọ naghị ama ma ọnụ ọgụgụ kpọpụa ha ncha ọ laghachiri ọ chọghị ịma ma ọ wụrụ ezigbo onye ọzụ atụrụ du ha pụọ ọ ga-ama ma ha ncha o mere gịnị ọ laghachiri now let us draw parallel line ka anyị wetazie na nchịkọta okwu ka ọ baa uru ka o nwee meaning n'ebe mụ na gị na-anọ ọ dị nwoke a na-akpọ jizọs ọ bụ eziokwu ka anyị gaa na baịbụl ka anyị mara ma ihe gbasatara jizọs na ezigbote onye ọzụ atụrụ a verse 27 to 29 media the same john chapter 10 verse 27 to 29 ka anyị nwee ike gbapịa ọsọ atụrụ nke mụ nwa na-anụ gịnị olu m somebody is talking now mụ onwe m makwara ya ha na-eme gịnị esokwa m mụ onwe m na-enyekwa ha gịnị ndụ ebighị ebi ọ dịghịkwa mmadụ ọbụla pụrụ ime gịnị ịnapụ ha A- achọrọ m ibu amụma nye gị n'ebe a n'ihi nna gị hụrụ gị n'anya n'ihi na nna gị na-elekọta gị dịka atụrụ ọ dịghị ekwensu ọbụla pụrụ ikewapụ unu ọ dịghị ekwensu ọbụla pụrụ ịnapụ n'aka chineke ọ dịghị mkpagbu ọbụla pụrụ ịnapụ n'aka chineke ọ dị abụ na-asị ọ bụ onye ga-ekewapụ m ee, n'ịhụnanya nke chineke m ọ bụ ụkọ ga-ekewapụ m oo, n'ịhụnanya nke chineke m kai chi m lee ekwekwala

aka ahụ ji gị siri ike ekwensu agaghị anapụ gị ajọ mmụọ agaghị anapụ gị nrịanrịa agaghị ekewapụ gị ịla n'iyi agaghị ekewapụ gị ụkọ agaghị ekewapụ gị ebili ada agaghị ekewapụ gị n'aha jizọs now gụọrọ m verse 15 to 16 ka anyị ji achịkọta verse 15 to 16 the same john chapter 10 ahịrị nke iri na ise na isii dị ka nna m maara m dị ka mụ onwe m makwara gịnị nna m ana m atọgbọkwa ndụ m n'ihi gịnị atụrụ ọ dịkwa let me tell you e nwere atụrụ nwe atụrụ hello e nwere gịnị atụrụ nwe gịnị atụrụ asị o nwekwara ụdị atụrụ ọzọ nke m nwere ya ka na-abụ atụrụ ehe let me hear from you atụrụ ọzọ ka m mere gịnị nwekwara ndị na-esighị n'ogige atụrụ chai aghaghị m imekwa ka ndị a nụkwuo olu m mgbe ahụ ka a ga-enwezi naanị gịnị otu igwe atụrụ let me explain ka m kọwa god bless you nne ụmụ ole ka i ji ee ọ dị nnukwu ọ gbara anyị ya ọ na ha ka nkụ ama m na o nwere ndị na-erube isi nye gị o nwekwara nke dị isi ike good thank god for mama we are talking about the good sorry ezigbote onye ọzụ atụrụ ọma ka anyị na-ekwu okwu ya onye a tọgbọrọ ndụ ya ọ dị abụ na-asị m kọwazie abụ a anyị ekpe ekpere emechie anwụrụ m n'ihi gị m wee wụsị ọbara m

jizọs bịara n'ụwa a, kuru gị dịka atụrụ na-enye gị nri na-edu gị na-aga ebe ịta ahịhịa nke ndụ ị na-agba dimkpa ọnọdụ amara gị mma ị gaa skuul ibe gị daa gị apasịa ị gaa intaviu ibe gị feelụa gị apasịa ị gaa ahịa ibe gị kpọwa ọ gaghị ere gị kpọsa nke gị gị ere chineke mee gị mma mee gị gị agba abụba ọnwụ abịa ka o gburu gị jizọs asị mba unu akpala ndị aka don't don't emetụla ha aka i will be the one to die ka m bụrụ onye ga-anwụchitere ha ọnwụ jizọs atọgbọ ndụ ya egbue gị egbue jizọs ya yet ọ sị gị ezi nwa m come i lee ya anya ya epe gị mpe n'anya gị elupụ isi n'ebe ya nwa nọ na-aga n'ụzọ nke aka gị akwụkwọ nsọ sị ọ dị ụzọ ziri ezi n'anya nke mmadụ not n'ebe chineke nọ n'anya nke gị ụzọ ahụ ziri ezi ma akwụkwọ nsọ na-eme ka anyị mara ọ sị ụzọ ahụ nsọtụ ya niile bụ gịnị nsọtụ nke gịnị ọnwụ lọt na abraham abraham na mpa lọt bụ ofu nne ofu nna nna lọt anwụọ abraham ekuruzie lọt ka ọ na-agbara gịnị odibo nke lọt na-agbara ebraham odibo lọt achịzue afọ asaa ebraham esetụlụ ya ihe onye na-arụ ka ọ na-eji esetụlụ am I right nna gị ukwu na-agba ị na-agba odibo nna gị ukwu na-ere eletrọniks ọ chọọ isetụlụ gị gịnị ka ọ ga-eji setụlụ gị eletrọniks nna gị ukwu na-arụ ọrụ ji ị gba odibo ọ chọọ isetụlụ gị gịnị ka ọ ga-eji setụlụ gị ji ewerezie igwe ehi na igwe atụrụ setụlụ gịnị lọt ha ka bi n'ofu ebe lọt anaghị akwụ ụgwọ mmiri ọ naghị akwụ ụgwọ nepa bil ọ naghị akwụ ụgwọ ọkụ ọ naghị akwụ ụgwọ ụlọ ọ ka bi under abraham only that esetụlụwala ya nye ya ndị odibo ndị odibo ya gazie ịta nri bute atụrụ ndị ke abraham agawa everyday na-alọta eji gịnị okwu na ụka mee gịnị lọta eji okwu- esemokwu mee gịnị lọta alọta lot asọpọtụ ndị odibo ya abraham agaghị asọpọtụ ndị nke ya abraham ana-abara ha mba ihe ruwo ndị ihe akarịa abraham akpọọ lot sị nwanne bịa ị makwa na anyị bụ gịnị nwanne gịnị na-esere mụ na gị atakwa ahịhịa ataghị ahịhịa ngwa bịa lee anya ebe a lee anya ebe a lee anya ebe a e divide m ọhịa niile into two biko ji aka gị họrọ ebe ị chọ ka ndị odibo gị zụrụ atụrụ nke gị lama nke ọbụla ị hapụrụ m ma manejie ya remember abraham wụ ọga but ya ewetu onwe ya na ana ọ dị ka ebe a na-eke anụ ma mama enye gị anụ sị gị kee ị kechaa gị eburu gịnị ka ị ga-eme i wepụ isi ya ebe ka ọzọ one side isi ya one side na gị ga-eburunu am I right ebe ka ị ga-apara okporo ya na ihe niile dị mma hapụ m n'aka gị na isi ya ebe ọkpụkpụ jupụtara that's exactly what abraham did ihe a bụ n'aka ihe abraham mere lot onye anya ukwu onye iberibe lee anya ebe a hụzie ọhịa ndụ ọhịa ndụ ka o jupụtara lezie ebe a dry dry ihe kpọrọ nkụ ahịhịa kpọrọ nkụ ahịhịa kpọrọ nkụ dịka ọkụ rere n'ọhịa ịrụ ọkụ ọ dịghịzi ihe ndụ dị ya lot achị ya ma onye otu a na bibi ọga na nwa abraham ị hụ n'ebe a niile onye na-ere ala ọ wụ ebe ka m họọrọ ka atụrụ m gawa ebe a abraham ele anya wulie lee anya ebe fọrọ ahụ ebe kpọrọ nkụ ya asị n'ihi na jehova na-eme gịnị adị ndụ anabatara m otu a lot na ndị na-azụrụ ya atụrụ emuvue ime ebe niile a na-ata ahịhịa ndụ ihe duru ha gaa ebe ebe a na-akpọ gịnị sodom and gomorrah ihe duru ha gaa gịnị sodom and gomorrah whereas that dry place ebe a kpọrọ nkụ eduruzi abraham na- na ndị na-agbara ya odibo baa gịnị na ebe a mmiri ara ehi na-asọpụta ihe anya na-ahụ ọ na-eduhie ụwa ụwa amaghị na chukwu nke igwe bụ ebe ndụ dị oriri na ọṅụṅụ nke ụwa

ọrụ onye ahụ ka a kpọrọ m n'ụwa a. n'ihi na ụtụtụ dị mgbe onye ọbụla pụrụ ịrụ ọrụ abalị na-abịa mgbe onye ọbụla na-apụghị ịrụ ọrụ before m asị ka anyị bilie ọtọ ka anyị kpee ekpere mama ị na-arụ ọrụ onye zitere gị n'ụwa a? ị na-azụ atụrụ ya elee otu i si elekọta igwe atụrụ ya ụkọchukwu igwe atụrụ e nyefere gị n'aka ọ bụrụ mama ele ha anya na ihe mmadụ na-ahụ ha na-agba abụba ị na-anwa ike gị but achọrọ m ime ka anyị mara ofu ihe nke anyị na-azụ unu unu nwere ọzụzụ aghaghị ime gịnị ịzụ anyị di gị ele otu i si elekọta ya nwunye gị ele otu i si azụ ya ụmụaka chineke nyere gị iji chọọ gị mma ele otu i si azụ ha nwanne nwanna n'ime chineke ele otu i si azụ ha na ọ na-awụ onye nke a azụ ọnwa a onye nke ọzọ azụ ọnwa ọzọ onye nke ọzọ azụ after four months ya erukwe n'aka ọzọ crate of malt packet of biscuit na ndị bịara church for the first time na ọ ihe a na-enye ha nna achọrọ m ịjụ gị ajụjụ onye bịara church for the first time lama nwa malt taa biscuit gbara abụba i chere ọ ga-abịa sunday ọzọ mgbe ụfọdụ enyekwa gị transport maka ọ na-agwa m na mgbe ụfọdụ ajụọ gị ebe i si bịa before gị ekwue amara na ego ole ga-edu gị na transport laa unu echelela mmadụ ịwụ onye ọzụzụ atụrụ n'aka ndị ụkọchukwu ndị yi white asị ọtụtụ ndị yi white na-atazi atụrụ m kwue gịnị eme m ọtụtụ ndị yi white na-eme gịnị atazi atụrụ instead of ime gịnị ịzụ atụrụ enye m ohere time agwụla enye m ohere mbọsị nta ka anyị ga-achụ n'owere nta mbọsị nta achụ n'owere nta o jigide m bilie ọtọ onye nwe m jizọs jigide

n'oge niile ka onye nwe anyị anyị na-ekele gị ị bụ ezi onye ọzụzụ atụrụ ọma ị sị na ị ga-akpọpụta anyị site n'otu ezinụlọ na ezinụlọ nke ọzọ site na mba dị iche iche na ị ga-ewebata anyị na Zayọn na ị ga-enyekwa anyị onye ọzụzụ atụrụ nke ga-azụ anyị dịka o si bụrụ uche gị ya na dịka amamihe gị si dị Jizọs ị bụ ezi onye ọzụzụ atụrụ ọma ndị niile na-abịakwute gị ị dịghị achụpụ ha ma ọlị onye nwe anyị ndị niile bịakwutere gị ị sị na ị na-ebutere ha ụzọ ebe ọ bụla ị na-aga onye nwe anyị ị na-ebu ụzọ ha na-eso gị onye nwe anyị dịka anyị na-eso gị ị sị na ọ dịghị ihe ọjọọ ọbụla nke ga-eme anyị na anyị ga na-aga aga na-abata na ihe ike agaghị abụ oke anyị onye nwe anyị ị sị na dịka anyị na-agakwa na-abata na ị ga na-arọpụtara anyị ahịhịa anyị na-ata anyị arịọ gị chineke ndị niile gbabara n'ime gị ndị si n'ọnụ ụzọ a nke bụ n'ezigbo ọnụ ụzọ wee banye Ndị bụ ezigbo atụrụ, kwee ka anyị nụ olu gị ụtụtụ na ehihie na abalị n'aha Jizọs Kraịst. Ị sịkwa na atụrụ m maara m, ha na-anụ olu m, ha na-esokwa m. Onyenwe anyị, anyị arịọ gị ka anyị nụ olu gị. Nye anyị amara ka anyị mara gị ụtụtụ na ehihie na abalị. Onyenwe anyị, nyekwa anyị amara ka anyị na-anụ olu gị karịchasịa at the critical moment of our lives. n'aha jizọs kraịst onye nwe anyị kwee ka anyị na-eso gị ma n'ụtụtụ ma n'ehihie ma n'abalị ekwela ka ike gwụ mkpụrụ obi anyị n'aha jizọs kraịst ọ bụ naanị gị bụ onye ọzụzụ atụrụ ọma ị maara ụzọ ị ma ebe i du anyị na-aga anyị na-esosikwanụ gị ike onye nwe anyị n'ihi na ndị niile sosiri gị ike n'owuwe anya Ihere agaghị eme ha ma ọlị. Nara ekele abụ m ihe m bụ. Anyị ewere ndụ anyị nyefechasịa gị, n'ihi na ị bụ onye ọzụzụ atụrụ gị dị anyị mma. Onyenwe anyị, gaa n'iru zụwa anyị, gaa n'iru zụwa anyị ruo mgbe ị ga-akpọrute anyị were nye onwe gị. Ebe gị onwe gị nọ, ebe ahụ ka anyị onwe anyị ga-anọkwa. I meela n'ihi oru gị onye i jikwara ngwa ọlụ. anyị arịọ gị ka ị gọzie ya onye nwe anyị mee ka ọ nụ olu gị ụtụtụ na ehihie na abalị mee ka o sokwa gị ụtụtụ na ehihie na abalị i meela onye naanị ya bụ chi bụrụ eze site na jizọs kraịst onye nwe anyị amen